Ar an mbealach, chuamar thar na bailte agus na sráidbhailte traidisiúnta ina bhféadfaí bochtanas an Ghuatamala lasmuigh de sna ceantair turasóireachta a thabhairt faoi deara. Cé gurb é Guatamala an geilleagar is mó i Meiriceá Láir, tá tionchar díréireach ar dhaonraí dúchasach agus tuaithe, go háirithe san oideachas agus sa bhonneagar. Níl ach seachtó cúig fán gcéad de dhaoine fásta i nGuatamala liteartha, an ráta is ísle i Meiriceá Láir. Ní théann go leor leanaí óga i gceantair tuaithe ar scoil in aon chor. Déanann an bonneagar seo níos deacra é freisin. Go deimhin, thóg sé naoi n-uaire an chloig orainn tiomáint díreach dhá chéad is a caoga ciliméadar! Agus muid ag dul níos faide agus níos faide isteach sna sléibhte, d'éirigh na radharcanna thar a bheith iontach. Shroiseamar ar bhaile dárb ainm Lanquín ag thart ar a cúig a chlog agus bhailigh na trucaillí Brú na hÓige éagsúla muid. Bhí mo Bhrú na hÓige, Gringos, suite beagnach uair an chloig eile isteach sa dufair. Bhí sé ag éirí dorcha nuair a shroiseamar faoi dheireadh.
Bhuel, tar éis lá fada ar an mbus, shroiseamar ar Semuc Champey, so tá mé i seomra nua in áit aoibhinn Bhrú na hÓige dochreidte darb ainm Gringos. Tá teach tábhairne, tá bialann, mar táimid anois in áit chomh iargúlta. Táimid i lár an dufair arís i nGuatamala, lár Guatamala anois. So táimid thart ar naoi uaire ó Flores. Turas fada fada a bhí ann ach tá an áit seo go haoibhinn. An tiomáint isteach, oh mo dhia, ní fhaca mé aon rud cosúil leis riamh. So amárach, le cúnamh Dé, caithfidh mé a chur in áirithe leis an Brú na hÓige go fóill, ach le cúnamh Dé beimid ag tabhairt cuairte ar an Pháirc Náisiúnta Semuc Champey agus séard atá ann ná saghas linn snámha nádúrtha. Tá abhainn ann agus is féidir leat snámh a dhéanamh ann. Ó mo Dhia tá an báisteach an-ghlórach anseo. Aah tá súil agam go bhfuil sibh in ann mé a chloisteáil. Ach yeah lá lán de turasanna agus sceitimíní atá ann agus tá mé ag. fanacht anseo i Semuc Champey ar feadh trí n-oíche so tá sé ar intinn agam dul chuig Uaimh chomh maith an lá dar gcionn agus beagáinín fánaíocht a dhéanamh san Uaimh.
Le háit chomh iargiúlta sin chuaigh Gringo's Hostel i bhfeidhm orm. Cosnaíonn sé dhá euro déag in aghaidh na hoíche i seomra roinnte. In ionad airgid, ceannaíonn tú comharthaí agus is féidir leat do chuid bia agus do chuid deochanna go léir a cheannach le sin. Toisc go bhfuil an cuid is mó den chumhacht trí ghineadóir níl aon leictreachas ó dó dhéag san oíche go dtí a sé ar maidin.
Dia daoibh ar maidin, gach éinne ó Semuc Champey. Táimid ag fágáil i gcúpla nóiméad anois chun dul isteach sa pháirc agus dreapadóireacht a dhéanamh go dtí an barr chun an radharc aoibhinn a fheiceáil. Is fíor pharthas é an áit seo chomh maith. Is é an Brú na hÓige is fearr riamh a bhíos ann. Tá sé cosúil le hóstán, chomh galánta is gach rud. agus tá sé chomh iargúlta mar a dúirt mé, so an-deas ar fad.

Táimid ag an mbarr tar éis leath uair a chloig ag dreapadh suas sa teas so tá sé chomh, chomh te agus chomh humid chomh maith ach is fiú é mar féach ar na radharcanna atá anseo taobh thiar dom. Féach ar sin! Dochreidte ar fad ach tá mé ag cur allais an-chuid anois.

Wow, tá an áit seo go huile 's go hiomlán aoibhinn ar fad. Tá an uisce beagáinín fuar agus tá sin go hiontach toisc go bhfuil sé chomh te anseo so tá sé an-an-deas. Tá sé domhain go leor so bhíos ag dul tríd leis an treoraí ansin agus bhíomar ag léimt isteach agus mar sin de agus anois tá mé féin agus cara amháin chun snámh a dhéanamh tríd inár am saor uair amháin eile. Bhuel, táim ar ais sa Bhrú na hÓige anois tar éis maidin aoibhinn a chaitheamh ansin. D'fhágamar an Brú na hÓige anseo ag thart ar a naoi a chlog ar maidin agus shroiseamar arís ag thart ar a dó, so sin go leor ama. chun a bheith ag snámh, scíth a ligint, an siúlóid a dhéanamh go dtí an barr, so sin go leor ama. Tá an-chuid daoine tar éis na huaimheanna a dhéanamh inniu ina dhiaidh é sin so is féidir leat an rud ar fad a dhéanamh i lá amháin ach toisc go bhfuil an dhá lá iomlán agam anseo rinne mé an cinneadh chun an uaimh a dhéanamh amárach. Now táim saghas eagla orm faoin uaimh seo toisc gur chuala mé go bhfuil sé saghas dainséarach agus Níl aon helmet agat, níl solas ceart agat ach coinneal so tógann tú coinneal isteach ach tá uisce ann san uaimh so níl 'fhios agam cé chomh fada is a maireann an coinneal so táim saghas ag psyching myself up, ag psyceáil mé féin anois chun é sin a dhéanamh agus chun é a chur in áirithe anseo sa Bhrú na hÓige ach don tráthnóna anois tá sé, cén t-am? Tá sé thart ar leathuair tar éis trí anois, bhí lón den scoth againn anseo agus anois táimid chun ár scíth a ligint, mé féin agus mo chairde nua anseo, beimid ag dul chuig an linn snámha agus sin an plean, éasca péasca! Cífidh mé amárach sibh! An chéad lá eile, shiúlamar an 15 nóiméad go dtí an uaimh darb ainm Kanba.

Bhí sin den chéad scoth dochreidte. Anois táimid ag dul ag túbáil so beidh mé ag labhairt leat níos déanaí. Bhuel gach éinne, táim díreach ar ais ón uaimh agus ón dtúbáil a bhí ar siúl againn inniu mar thuras leis an Brú na hÓige seo, Gringos, agus bhí sé chomh greannmhar. Bhí saghas eagla orm roimh an uaimh. toisc go bhfuil saghas eagla orm faoin áiteanna beaga agus bhí roinnt acu beag, na háiteanna, ach an cuid is mó bhí siad oscailte go leor agus bhí an-chuid uisce ann, sin an t-aon rud, muna bhfuil eolas agat ar an snámh beidh sé deacair toisc go caithfidh tú snámh agus coinneal a bheith agat i lámh amháin agus bheith ag snámh tríd an uisce, tá sé. níos doimhne ná mé féin. N'fheadar so tá, agus tá sé dorcha. An t-aon rud ná, faraor, toisc nach bhfuil an GoPro agam, níl aon físeáin agam ón uaimh. Dar ndóigh, ní raibh cead agam an guthán a thabhairt isteach. Ach fiú leis an GoPro, déarfainn nach mbeidh mórán ann toisc go raibh sé chomh dorcha. Ní raibh againn le haghaidh solas ach coinneal, so fiú leis, you know, ní bheadh mórán ann. Ach má tá tú anseo i Semuc Champey, Caithfidh tú é a dhéanamh. Bhí eagla orm. Bhí sé ceart go leor, you know, so tá sé chomh sceitimíneach, chomh álainn ar fad agus le grúpa iontach chomh maith. Ansin, chonaiceamar eas éigint, bhí sé sin go haoibhinn ach faraor ní raibh cead againn ár gcuid stuff a thabhairt linn so mar sin ní raibh an guthán agam chun bheith ag taifeadadh arís agus ansin rinneamar túbáil. Now seo é mo chéad uair ag túbáil agus cheapas go mbeadh sé go hiontach. Chun mo scíth a ligint, bhí beoir agam, bhíomar ag dul tríd an abhainn ach bhí sé saghas, bhíos faoi bhrú beagáinín toisc go raibh an current saghas láidir agus chomh maith leis sin, thit mé amach as an dtúb a bhí agam. Ó, bhí náire orm toisc go rabhas le grúpa agus ní rabhas in ann teacht thar n-ais isteach ann so bhí orm snámh a dhéanamh go dtí an banc agus teacht thar n-ais agus bhíos an duine deireanach ann so bhí sé greannmhar, bhíos náireach ach do you know sin an rud ach bhí sé saghas strusmhar, bhí bhí brú ag baint leis ach ag an am céanna taithí iontach a bheith ann so dhá ghníomhaíochtaí nua a rinne mé inniu. Now deireann a lán daoine an fiú é Semuc Champey toisc go bhfuil sé chomh iargúlta tá sé thart ar naoi uair ó Flores agus b'fhéidir ocht nó naoi uair eile ó Antigua agus amárach táim ag dul go Antigua agus tá sceitimíní an domhain orm toisc go bhfuil ana chuid le déanamh ansin agus tá cúpla plean a bheidh mé ag roinnt libh sa chéad físeán eile. Ach an fiú é Semuc Champey? Bhuel braitheann sé ar uimhir a haon, an méid ama atá agat. So tá tá sé seachtaine agam agus Táim anseo le trí lá so tá an t-am agam agus dar liom is fiú é toisc gur aoibhinn liom a bheith in áit iargiúlta. Tá sé difriúil, ní dhearna mé aon rud mar seo riamh agus is fearr liom an saghas taistil seo ná a bheith sa cathracha agus mar sin de. Ach muna bhfuil mórán ama agat, níl fhios agam an fiú é? Níl an-chuid le déanamh anseo seachas an túbáil, na huaimheanna agus an turas a rinne mé inné. Yeah, níl fhios agam. Braitheann sé. Má. Tá suim agat ins an nádúr, ina bheith anseo sa dufair, ceapaim. Is fiú é, ach amháin má tá an t-am agat. So, muna bhfuil an t-am agat, ní fiú é, déarfainn féin. Agus sé seo, actually, ceann des na rudaí is fearr liom ar an turas go dtí anois, trí Meicsiceo, trí Belize, agus anseo i nGuatamala. Seo é ceann des na. ceann scríbe is fearr liom. Anois tá sé thart ar leathuair tar éis a dó dhéag so tá an-chuid am fágtha chun leabhar a léamh, dul go dtí an linn snámha agus mar sin de agus mo scíth a ligint arís! Caithfidh mé a rá go bhfuil an Brú na hÓige seo an Brú na hÓige is fearr go bhfaca mé riamh. You know, déanann an Brú na hÓige difríocht, nach dhéanann? In áit, tá grúpa iontach daoine anseo chomh maith, Déanann sé difríocht, caithfidh mé a rá, má tá tú ag teacht anseo go Semuc Champey, fan ag Gringos Hostel, tá sé den scoth agus fostaíonn siad an-chuid daoine áitiúla, daoine Máigeacha chomh maith. Fiú nach bhfuil mórán Spáinnis acu, uaireanta tá siad ag ceiliúradh an saol traidisiúnta anseo, ag tabhairt postanna do dhaoine atá i ngá agus is aoibhinn liom é sin chomh maith. Tá feirm anseo agus fásann siad na torthaí féin, cacao, rudaí mar sin agus má tá tú anseo maidin Dé hAoine déanann siad siúlóid timpeall an feirm agus timpeall na baile beaga atá anseo agus tá tú in ann caint leis na daoine áitiúla, caint leis na Máigigh agus tá forbairt inbhuanaithe ar siúl anseo. Tá sé an-soiléir le feiceáil. agus is breá liom é sin. Sin rud mhaith nuair atá tú ag taisteal chun forbairt inbhuanaithe a fheiceáil chomh maith. So fan anseo anois caithfidh mé rud a dhéanamh leis mo gruaig. So sin é i gcomhair Semuc Champey agus go dtí an chéad áit eile, slán libh!